Kodi ndi zinthu ziti zomwe zimachotsa kufilana m'banja? Video ya lero tifuna tigawane zinthu zokwanila 11. Koditu kufilana kumatha kuchoka ndikusanduka munthu ngati mchimwene wake wina akamuona wina kukhala ngati akungoona mchemwali wake popanda mafilo ena aliwonse. Olo wina atachosa zovala apapa iyeyo osafila kena kalikonse. Kodi chimachitika nchani? Izitu sizimangochitika mwadzizizi. Zimayamba kuchoka pang'ono ndi pang'ono pakati panu. And izizi zimachitika mwina chifukwa cha chikhalidwe chanu chimene chabwela pabanjapo. kaya ndi pressure kaya ndi unresolved pain muli ndi ululu wina wake umene so- simunauponge resolve pali pain ina yake imene mukumva- mukumvesesana pakati panu so pakupita kwa nthawi zimakuchotsani kufirana pakati panu so chimene chimachotsa choyambirira cha number one ndicho timati unresolved conflicts mikangano imene simunathane nayo tikutanthauza chani tikutanthauza kunena kuti ngati mwina mukukangana zinthu zimene inuyo mmangozikwirira kunsi kwa bedi simmazikambirana simmazipanga solve wina akumulakwira wina komano vutolo simukulikambirana simukulithetsa mukungolikwirira so pakati panu pamayamba timati kukhala resentment kuyamba wina wake kumaziona kuti a mwina ndimadeleredwa sindimalemekezedwa ineyo amanditenga ngati opanda ntchito muno so zimayamba kupanga build pang'ono ndi pang'ono ande zikayamba kupanga build umayamba kumuona winayo kunyasa ande kachikondi kaja kamayamba kuchoka pang'ono ndi pang'ono chinthu china chomwe chimachotsa kufirana cha namba 2 ndi lack of communication akuluakulu m'banja muja kuyankhulana kulumikizana ndikofunikira kwambiri komano mabanja ambiri communication ijayo samayidziwa bwinobwino kuti kodi pabanja pano tingathe kumayankhulana bwanji so m'banja mukamasowekera communication zimapangitsa kuti even kufirananso m'banja muja mafiro eti asakhaleponso so pali anthu ena amene amangokambirana za marutini basi kuti a basi okay o, mupangatu zakuti mupita kumsika mukagule za ndiwo o, mukagule ndiwo or mukapange zakuti zakuti a ndikachoka ana mwakuti mwakuti marutini like za everyday and anthu amenewa amapewa kumakambirana zinthu zikuluzikulu zimene timati emotional conversations pali mabanja ena zimenezi sakambirana so pakupita kwa nthawi zimapanga weaken your bond kulumikizana bond yanu inu ndi mwamuna or inu ndi mkazi wanu kuti iyambe kufooka pang'ono ndi pang'ono komanso chinthu china chomwe chimachotsa kufirana m'banja ndi chimene timati neglecting each other kusalabadilana so kusalabadilana kumachi- kumakhala bwanji attention right? attention ija ikachokapo pali mabanja ena simukhala attention aliyense sapanga attend za mzake mwamuna kuweruka kuntchito wangomuyang'ana mkazi mwina akudandaula zina zake mwamuna zosamukhuza so care yachoka pakati panu effort yachoka pakati panu so zimenezi zikangoyima m'banja muja feelings naturally dry up kufirana kwa mwamuna ndi mkazi kuja kumauma komanso chinthu china cha namba 4 ndi emotional or physical distance kutalikirana m'maganizo komanso kutalikirana kwa physically nde izi zi masiku ano zikuchulukira ete eh, kuntchito eh, mabizinesi eh, mwakuti mwakuti olo pali stress eh, ndimakhala ndi stress nthawi zambirimbiri eh, mwakuti mwakuti zondipangisa mwakuti mwakuti mavuto ena ambirimbiri or kusowekera quality time chifukwatu anthu ena mbanja kumakhala zaka ndikumapita komano quality time osakhala nayo tikati quality time ndiye kuti nthawi imene inuyo mwayipanga kuti iyi ndi ya mkazi wanga or iyi ndi ya muna- mwamuna wanga ndipange za mwamuna wanga or ndipange za mkazi wanga ndiye quality time imeneyi palibepo pakati panu so zimapanga kuti zipange gapu yanu izipanga widen izikhala ikukulirakulira so kufirana kujanso kumachoka m'banja mwanu kudzera munjira ngati imeneyi komanso chinthu cha namba 5 ndi chimene constant criticism and disrespect kufirana m'banja kumatha kuchoka chifukwa chonena kuti mukuchulutsa kudzudzulana kwambiri anthu inu kubulemana kwambiri anthu inuyo muli mawu a harsh eh, kusayankhulana mwaulemu eti iwe paja ndiwe satana munthu akumunena wachikondi wake so mukuchulutsana kupangana blame mukuchulutsa kudererana zimenezi zimawononga timati emotional safety banja lina lililonse limayenera munthu akhale okhazikika eti kuti ndili mtika ndili mkati mwenimweni so uli settled akamati ndifuna ndipange settle so sukukhazikika so zimapanga destroy emotional safety chinthu chomwe chili chofunikira kwambiri mu chikondi komanso chinthu cha namba 6 taking each other for granted kutengana basi kudererana kuti opanda ntchito kutengana kuti wina wake ndi opanda ntchito ndiye izi zimachitika mwina wina wake wamulakwira wina wina osafuna kumpepesa wina kumuona ngati ndi opanda a ndimpepesa iye uja ndi ndani so kusiya kuyamikirana wina wake akupanga ma efforts chifukwa mbanja muja zimangovuta koma zimafunika kumayamikirana ndithu pafupi pafupi e akazanga mwaphika nsima yabwino akazanga mwaphika ndiwo zimene mwaphika lero e zikukoma e amuna anga e lerotu mwatibweretsera nyama e zikomo kwambiri amuna anga e amuna anga mwalipira fees ya ana aja ngakhale zili maudindo awo komano kuyamikira kuja kumawonjezera magazi mthupi malingana ndi zichewa za masiku ano so kuyamikirana kukangoyima pakati panu wina amafira invisible kuti i think sindikuonedwa ati mmano- m'banja muno or unvalued eti mkazi kumaziona kuti i think amuna anga samandipangaso value so ichinso ndi chinthu chimene chimapangitsa kuti kufirana mbanja kuchoke chinthu cha number 7 past hurt that was never healed ma hurt amene anachitika kalekale so mwina inu munamulakwira munakagona ndi mkazi wina or munakagona ndi mwamuna wina nde winayo sizikupangabe heal mwa iye or pakati panu pali kunamizana ma promises eti kulonjezana simmakwaniritsa malonjezano anu or zimene inuyo mwalonjeza ndi mavuto ngati awawa mukakhala kuti simunapanga address pang'ono ndi pang'ono zimapanga kill your connection kulumikizana kwanu kwa mwamuna ndi mkazi kuti kwamake pange kill wina wake kugona apa kungokhala ngati wagona ndi chikuni or wagona ndi chinthu china chake chinthu cha namba 8 chomwe chimachotsa kufiirana m'banja mwanu ndicho routine and boredom zizolowezi eti ti- banja lija likafika pena pake mwina lafika po- pofanana nkhope paje si anthu amanena kuti eh akakhalitsa limodzi amafa amayamba kufanana nkhope nde marutine achuluka kwambiri m'banja muja nde mmayambanso kusiya kufiirana kupanga zinthu zimene kwa zaka palibepo growth palibepo kukula palibepo novelty palibepo innovation yobweretsa zinthu zanyuwani so zizolowezi basi izi zimapangitsa kuti muyambe kuboweka m'banja muja zimapangitsa kuti banja lija likhale lopandanso moyo olo losasangalasa cause mwachulutsa marutini kwambiri and boredom simukubweretsamo zinthu zanyuwani komanso chinthu cha namba 9 lots of intimacy komanso chinthu cha namba 9 loss of intimacy palitu mabanja ena amene samafiranaso kuchipinda kuja basi wina zimachitika mwina after mwezi ena miyezi iwiri kumene so palibepo physical connection pakati panu physical connection yayima so physical connection ikazangoyima imapangisanso kuti emotional closeness ipange follow cause zimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti zinthu ziwiri zimezi zimayendera limodzi ndi chifukwa chake kuchipinda kuja suti muzingofikira zinthu za physical zokha zimafunika even ziyambire ku emotional kunoko wina akhale akuganiza about it or muziyambitsire mumkonzekerese nzanu kaganizidwe before the actual act nde muzikafika mu actual act zimasangalasa komano the same physical closeness ijaso imafunikanso ipange support emotional so ngati physical palibe emotionalso singatani singakhalepo chinthu cha number 10 stress from outside pressures masiku ano mabusy zintchito mavuto azachuma pressure yakuntchito kaya ndi ma health issues mwina moyo wathupi silikuyenda bwino izinso zimatha kupangitsa kufirana m'banja mja kuti kutani kuti kuchokenso chinthu cha number 11 chomwe chili chomalizira kwambiri change in priorities pali anthu ena banja lija masiku mkumatha amasinthano ma priorities amapanga shift focus yawo ku zinthu zina eti mwina kuyamba kulemekeza kwambiri ntchito kuyamba kulemekeza kwambiri ana olo mzimayi kukhala busy ndi ana mwamuna wake kumuyiwala ena focus amatha kuipitisa kwa azinzawo izinso zimapangitsa kuti kufirana m'banja kusiyike ndiye video iyi tipanga ma series atatu imene ibwere ikamba za zizindikiro zimene zimachitika mukakhala mwakasi- mwasiya kufirana komanso ina imene idzabwereyo idzakhala ikukamba za mungathe kuchitapo chani kuti kufirana kuja kubwerere so muonesese kuti